Ngarakaw ka Bahumu ko an bɛ dɔ fɔ a la an y'a ye a kɛra an ɲɛ na a labanna an ɲɛ na fana Bahumu yɛrɛ tun ye maa doloma ye mɛ maa cɛɲumanba kun tɛ a ka tɔgɔ sɔrɔ de bɔra ɲɛnajɛ dɔ tun bɛ ko sɛ ɲɛnajɛ dɔ kun don fɔ dɔw tun bɛ yaala ka ɲɛnajɛ kɛ ko sɛ

ala sago i sago ngara ale bɛ segu ani kilebi cɛ dugu caman caman de bɛ a kɔnɔ u ka cɛsiri ni u ka sɔrɔ sira bɛnnen bɛ sɛnɛ baganmara ani mɔnnikɛ de ma nin histoire min fɔra ye ngara bahumu jadokaw ka cɛkɔrɔba ale y'o sɛbɛntiya an ye bi dɔn de y'a kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ngara bahumu ngara bahumu dɔn de y'a kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ dɔnkilida tɛ a bɛ s'a la kojugu koyi a bɛ se yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ taa ka segin caman ye ɲɛnajɛ min bɛ sanga min min b'a ko o dɔnbaa ye kosɛbɛ o b'o tɔgɔ ta o de nana n'a ta ye ngarakaw ka bahumu ka histoire kɔfɛ janjigi fɛnɛ ale nana cogo di an bɛna lamɛnni kɛ o la di mamu dafe ma ale de y'a ɲini an ka se ka k'an yɛrɛ ye an ka bɔ k'an ka kɔrɔlenw caman dɔn k'u bila kɛnɛ kan ɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen jajigi yɛrɛ an bɛ kuma jajigi yɛrɛ kan ɔ maa i bɛ dɔɔnin dɔn fɛn min na n'i ko a tigi ka kuma a kan o tɛ a kamana gan n b'a fɔ n ka jɔnkɛ k'a ye kuma datigɛ k'a jara ye k'a kulubali ye anw bɛ to ka kulubalilakaw de dilan ɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen sɛmale i y'a fɔ cogo min na ka nanzarakan la k'a fɔ jajigi kɛrɛyara nanzɛgɛ ka kɔlɔsusu yɔrɔ la tiɲɛ don jajigi bɔra anw ni kilebi cɛ ne yɛrɛ ye sekɔrɔ abilayi kuyate de ye sekɔrɔ jelikɛ ne tun bɛ jajigi dama fɔ kabini n ka dɔgɔ ni n kɔrɔ o jajigi ko la an bɛ caman dɔn a kɔnɔ nka n t'a bɛɛ dɔn n'i ko i ye ko bɛɛ dɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ o jajigi sanni jajigi ka na fɛn dɔ tun bɛ yen komi kulubalikɛ ye ɲɛnajɛw cité a da ma se o ma o tun ye ndelu de ye bamananmuso ja ka jɔ ka jajigi kɛnɛ ka se ka dɔnkili don a kɔnɔ a source ye ndelu ye ndeludala tun bɛ na dugu la a kelen pewu a b'a ka dɔnkili da muso tɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ a b'a ka dɔn kɛ gita la gita de tun bɛ fɔ ani jidunu o don tilema eh, jajigi la eh, ndelu la jɛmɛ t'a la ni damanifɔla bɛ dugu min na wali kelen n'a tɛ dugu wɛrɛ a bɛ furajɛ kɛra a bɛ taa damanifɔla nɔfɛ anw y'o caman kɛ kabini an ka dɔgɔ ɔ waati nana tɛmɛ janjigi nana anw fɛ sekɔrɔ an y'a ye minnu na u ye ngara nasɛgɛ jado naɲa ani jabala kura fo u tɔgɔ dara dɔnkili la ko ni muso min ko a bi jabala kura la degede k'i tɛ jabala kura ɲɔgɔn bɔ an badenw janjigi yɛrɛ source yɛrɛ tigɛlimani de ye dɔnkili si t'a kɔnɔ min tɛ kiritigi ye a dɔnbaaw bɛ yan o janjigi n'i y'a dɔnkili da cogo cogo n'i ma don maa dɔ gasi la a tɛ diya parce que mun na ɲaga ɲɛrɛ la sinamuso ɲaga ɲɛrɛ la aw y'o k'o yɔrɔ filɛ o ye sinamusow ka dɔnkili ye namugu kɛ mun cɛ ka baara ye o namugu kɛ mun ni damiri bɔ ye nin bɛɛ ye dɔnkiliw ye kɔrɔmatigɛli dɔnkiliw don ɛɛ an ba bi yan n'o ye sanaba ye sekɔrɔ janjigi bi na tuma min na a y'a sɔrɔ nɛɛsa kulubali bi balo la nka kulubalikɛ y'a fɔ cogo min na a yɛrɛ olu kotew de la i y'a fɔ cogo min na a bɔra yen kan na de o don janjigi janjigi muso yɛrɛ min bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ n'i ye muso maralen ye i ye muso suturalen ye i bɛ se ka maa mago dilan dibi la k'a sɔrɔ i ma kuma n'a ye n'i bɔra i se min i cɛ kɔrɔ sina sekɔrɔ min ko don dumuni duman tobili o don muso t'a miiri k'a fɔ ko ne bɛ se cɛ la janjigi bɛ kiri waati min k'a fɔ n bɛ se cɛ la i bɛ se cɛ la n'i ka fɛɛrɛ n'i yɛrɛ ka ɲɛmiri bɔ n'i ka maniyɛri ye o tɛ jira maa la kɛnɛ kan ɔ a tun bɛ fɔ k'e ye janjigi ye ɔ n'a bɔra kɛnɛ ma janjigi tɔn de tun bɛ yen fɔlɔ muso misɛnnin kun tɛ dɔn k'a la dɛ npogotiginin kun tɛ dɔn k'a la o ka k'a la o kɔsa in na
janjigi tɛ komi ɲɛnajɛ wɛrɛ don min mɔgɔ mɛ tɔw la janjigi ye fɛn min ye a nana fɔlifɛn minnu kun bɛ yen n'o ye baraw wolow kɔtɛbaw olu de nɔgɔyara olu nɔgɔyara min kɛ n b'a fɔ yɛrɛ u ma nɔgɔya nka sisan denmisɛnninw hali u tɛ s'a dɔnko la hali a dɔw tɛ s'a cogoya la bɔn a dɔnbaw kɔrɔla u dɛsɛra duw bilala sow kɔnɔ yen baraw dɔgɔyara ɔ janjigi in nana sisan a ka kan bɛɛ la ni burusi yɛrɛ kɔnɔ don cɛ y'a fɔ cogo min cɛ b'a dɔn muso b'a dɔn awa burusi kɔnɔ cɛmisɛnninw bɛ kɛ ara ye muso bɛ don kɔnɔ na an b'a bɛɛ lajɛlen kɛ nka segu yan cɛw bɛ maloya ka don a la musow dama de b'a kɛ yan n'o tɛ janjigi tɛ k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ don ko fɛn min bɛ k'a man kan bɛɛ la ka kan bɛɛ lajɛlen la wa a bɛ se ka fɔ fɔlikɛ yɔrɔ bɛɛ la janjigi bɛ se ka kɛ kɔnsɛri ye i komi a bɛ fɔ kɔɲɔyɔrɔ la. anw ka dugu in kɔnɔ an ɲɛ yɛlɛla ka min sɔrɔ yan fɔlɔ fɔlɔ o ye bamananw ye segu bɔnjalan yanni janjigi ka na janjigi bɔra fɛn dɔ de la janjigi ye fɛn dɔ de sɔrɔ yen n'u k'o ma ko ndeli bamanan maakɔrɔba bɛɛ b'o kalama muso dɔw kun bɛ u kun bɛ yaala ka musow ɲɛnajɛ u k'o ma ko ndeli maakɔrɔba caman b'a dɔn mɛ sisan denmisɛnw olu tile la fɛn tɛ bilen janjigi yɛrɛ de bɔra ndeli la i ka hakɛ to naɲa janjigi bɔra naɲa de la fɔ janjigi janji ka ju jɔna ja dɔ yan naɲa kulubali mɛ ale faso ye bunu ye furu de y'a se yan a kɛra ni u bɛna ko in kɛ sɛbɛ ko ye janjigi yɛrɛ bɛna cogo min bɛna o de ɲɛfɔ u maa damadɔ de fara ɲɔgɔn kan komi delikɛla tun bɛ yaala u yɛrɛ y'u ta ye daminɛ ni yaala ye naɲa ɲankura jeli sitan u nana a ye u bɛ yaala min kɛ ka ɲɛnajɛ in kɛ a ko diyara mɔgɔw y'u u bisimila kosɛbɛ a kɛra mɔgɔ fɛ taara taara ye kuwa a aw ka tɔn in a a jara Mm. mɛ sisan mɔgɔ komasera ka don a la k'a daminɛ banankɔrɔni kɔnɔdimini ngara ŋama nangɔ ninnu bɛɛ maa nana komase ka don a la bɔn ne yɛrɛ ka musokɔrɔba ka fɔli la n'o ye jeli sitan ye komi o kun y'u ka jelimuso ye ko anw ɲajigi dama don o bamanankan ye an maaba dama don dɔgɔyali janjigi kɔrɔ de filɛ i kɔrɔ nin anw ɲajigi dama don i n'a fɔ

ɔ sisan janjigi fari faara o mɛ a ma dabila dɛ i bɛ taa sɔrɔ ni an ka yɔrɔ ninnu ɲɛnajɛ bɛ kɛ u bɛ taa barifɔlaw ta mɛ u tɛ dɔwɛrɛ kɛ ni janjigi tulon in tɛ janjigi nana tan
alhamdulilayi kɛnɛ in sigikun ye janjigi ko ye janjigi n'o bɛ tali kɛ an ka kɔrɔlen ko kan ni muso cɛsirilenw y'a a dɔn ɲɛnamaya k'a waleya a dɔn a n'a dɔnkiliw bɛ ɲɔgɔn na a n'a masiriw bɛ ɲɔgɔn na a n'a dɔnsew bɛ ɲɔgɔn na nin bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ye mara kofɔ ani musow ka cɛsiri
an tɛ wari bɔ ka min san an tɛ maa ta ka na a bila a la a fɔbaa kun ye dugumaaw yɛrɛ ye i y'a dɔn dugu o dugu maakɔrɔbaw ekipu damadɔ de ye dugu yɛrɛ ye maakɔrɔbaw musow ani denmisɛnninw dugu o dugu denmisɛnnin dɔw de bɛ yen dugu cɛmisɛn ni dugu npogotigi bɛɛ b'a la a bɛ jɛ ka foroba baaraw kɛ fɔlɔ foroba baara de tun bɛ kɛ mɔgɔ minnu ka mɔgɔ man ca olu de tun bɛ kan bɔ tɔn nɔfɛ a ye na nin baara in kɛ ɔ donc maintenant o wariw de bɛ fara ɲɔgɔn kan tilema ma bɔ ni tilema bɔra an bɛ fɛti bolo da sisan ɔ donc ni o fɛti ninnu na bamanandunun de bɛ fɔ i bɛ se ka tile saba tile naani kɛ dumuni tɛ tobi du si kɔnɔ an bɛ jɛ ka dumuni kɛ ka jɛ ka fɔli kɛ fo su o fɔli kelen la npogotigi fɛn fɛn bɛ yen n'o dira cɛ ma n'o kɔɲɔ bɛna kɛ tɔw de bɛ tila ka labɛn n'o bamananw ye a bɛ taa tilen ka dunun fɔ o dugu la k'o tigi bila o mɔgɔ bilasira o de tun bɛ yen ka kɔrɔ janjigi kan ka fɔ maa la maa sugu jumɛn don
maa cɛsirilen a bɛ cɛ la a bɛ muso la
Janjigi yɛrɛ fɔlifɛn yɛrɛ min ye fɔlɔfɔlɔ ka gida biri n'i ye gida biri gida filen saba biri sa i bɛ ndama don a la i bɛ se ka jidunun fara a kan sisan mɔgɔw banna o na n'i ma gidari don a la sa superposé jembe n'i m'o don a la sa bala bari nin bɛɛ bɛlɛ t'a la janjigi ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ kɔnɔ koyi an diyara ɲɔgɔn ye a tɛ to an ka konin dɔ kɛ wa an ka ɲɛnajɛnin dɔ sigi an k'an yɛrɛ ɲɛnajɛ janjigi yɛrɛ kun tɛ k'a jɛnsɛn ye koyi n'a ɲɔgɔn sɔrɔ hɛrɛ kɛyɔrɔ la a bɛ sin ka gidanin dɔ biri ten ka sin ka ɲɔgɔn ɲaga n'o ye ten o de tora sen na ka na diya mɔgɔw ye

donc i y'a dɔn ni yiriwali kɛra faso de bɛ caya ɔ faso cayara min kɛ ni bamanan fɔnkɔw ni fɛngɛ ninnu banna sisan ko maintenant a du gurupu dɔ de wulila ka na segu ko u b'a fɛ ka sigiyɔrɔ ɲini donc faama y'a jira o la k'a fɔ ko u ka tɛmɛ segu ni tilebin cɛ u ka yɔrɔw filɛ ka taa ni yɔrɔ min ye u yɛrɛw ja na u ka ci fɔ k'a fɔ ko yan y'an ya sigi bɛ kɛ yen u ye baara in de kɛ ten ka na se yan sera yan min kɛ u ye minɛnw ɲini yan yan y'u diya min kɛ u ye mɔgɔ bila ka taa fɔ faama ye k'a fɔ wa an ye yɔrɔ dɔ ye o y'an diya o de kɛra Jado ye dɔnku sigira yan faro ka kalansenw bɛ lawaleya eh, waati dɔw la ka kɛɲɛ ni sanga dɔw ye an b'o hukumu de kɔnɔ yan nɔ ka sanga ni kalansen min ye n'o ye dɔnsen ni fɔlisen kɔrɔ ye ko janjigi ɔ janjigi an y'a kuma mɛn kabi an yɛrɛ ka dɔgɔn nka bi an ye faamuya caman sɔrɔ a kan janjigi yɛrɛ nana cogoya min na a sababuya bɔra jɔnniw na a bɔra eh, segu marabolo min na a ka na a ye jɔnni de ta kun ye janjigi ye fo ka se a dɔnsen kuraw ma an y'o bɛɛ sɔrɔ kalanso in kɔnɔ sɔgɔmada in na. Dɔ y'a daminɛ min ma na bisimila bɛ d'o ma cikɛ yɔrɔ de don mɔnikɛ yɔrɔ fana don paseke u ye yɔrɔ ye falabaw bɛ yan jɛgɛ bɛ se ka sɔrɔ o waati y'a sɔrɔ jɛgɛ feere tɛ yen jɛgɛ de tun ye dunta ye i n'a fɔ ɲɔ bɛ dun cogo min